ọ na-abụ a jakata nwa mkpi ma ọ wụjighị ụkwụ ọ wụjie aka maka na ọ bụ onye ji isi kote ebu ka ebu na-agba ya ka o ji abụ oke soro ngwere maa mmiri ọ kọcha ngwere nkọcha oke abụọ gboo ya ka ogwumagara ji wee sị na ogwu adịghị ama oje na nwayọ ntị adịkwa Titus bụ anụ na-akpa akwụ mgbe ime na-eme ya mkpu rara ya ọbọ aka nke pụtara na ọ bụ ezigbo onye umengwụ o nweghị ihe bụ ihe o mepụrụ emepụ a kwụọrọla ya ụgwọ ọrụ n'ebe dị iche iche mana o nweghị nke ọ na-amụru otu izu ụka a jụọ ya o nweghị mgbe okwu na-anaghị adị ya n'ọnụ ma ọ sịghị na ọrụ ahụ siri ike ọ sị na a na-eleda ya anya n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ na a na-eme ya mkparị ndị ezinụlọ emegidere tụọrọ ya ego ahịa ka ọ malite zụwa ahịa wee zọma onwe ya ọ dịghị anya ọ bata dinana n'ime ụlọ chi bọọ a na-ele anya ka ọ gawa n'ahịa a jụọ ya ọ chọọ otu ihe kọọ ihe a ka o megidere chịta ọwụ oge ọbụla ị hụrụ ya o bu nnukwu earpiece na ntị a jụọ ya ọ sị na ọ bụ egwu ka ya ga-etitedị na ọ bụ ebe ahụ ka ego dị e chee na ọ bụ live band dede ha enye ha ego ka ọ gana egote ngwa egwu wee malite o were ego baa na studio a rụọrọ ya beat sọ ihe ọ na-eti bụ yeah baby girl yeah baby girl onye ọbụla nọ n'ezinụlọ ewee lepụrụ ya anya maka na ha ahụla na ụkwa ahụ ha na-apị o nweghị mkpụrụ ọnwa isii ka ọ nọrọ hụ na o nweghịzi onye na-etinyere ya anya ọ gawa ire otu ala ha nwere a kpọwa dede ya dede ya ajụọ ya ọ sị ya chọrọ ịga obodo oyibo ọ sị a hapụ ala ka a chọọ ụzọ ọzọ were ezite ego onye ka ị na-agwa o si n'azụ gaa ree ala dede ya batacha ịjụ ajụ ọ kpọrọ ya ndị otu apịawa glaasị moto nwoke nwoke mmadụ agba ọsọ ndụ ya laghachi n'ebe obi kpebie na ihe ọbụla gbasara Titus agbasazighị ya o wepụ obi n'ebe ọ nọ otu ụbọchị ka dede ya nọ strange nọmba akpọọ ya o pikie chee na ọ bụ ndị ahịa o wee bụrụ olu Taị ihe ọ nụrụ bụ dede ewena iwe dede gbaghara olu ya dị ka olu onye ihe mere dede ya agbanyụọ ekwentị ezigbo iwe eju ya n'obi ọ tama onwe ya ụta ihe o ji wee pikie the call maka na o kpebiri na onweghị ihe merenụ ya agbaghara Taị ka ọ nọ ekwentị ya akụọ ọzọ ọ bụrụ nne ya o wee pikie akwa na-ekwo ọ jụọ gịnị na-eme ọ sị na Taị anwụọla akpata oyi ewere wụọ ya ọ gbaa night lawa ọ larute hụ ozu Taị o kpughee akwa ọbara eju anya mmiri eju nwoke mmadụ n'anya maka na ọbara siri ike ọ jụwa ihe mere ọ bụrụ na amaghị ihe sere Taị na ndị otu ya e were bọtụlụ surisichaa ya isi e buru ya gaa ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ ka o ji nọmba nọọsụ wee kpọọ ya mana o nwetaghị enyemaka ebe o lere anya ọ gafere maka na ọ taa n'aka na-enye ya nri arụ gee m ntị iro dị n'ụlọ dị ka agwọ abalị o nweghị onye ma ebe isi ya dị e nwere ọtụtụ ezinụlọ ndị bi n'udo n'oge mbụ emesịa otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ emee ụfọdụ eforo ntutu taa sị na ha agaghị agbaghara ha mbanụ nwanne iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ ọ rịọ biko ọsịsọ gbaghara ya biko gbaghara ya ka ị lechara ihe onyonyo a taa ọ bụrụgodị ngịnwa ka e mejọrọ kpọọ nne gị ahụ kpọọ nna gị ahụ kpọọ nwanne gị ahụ kpọọ di gị ahụ kpọọ nwunye gị ahụ gwa ha ka ha chefuo ihe niile bere n'abalị ka ọ ghọọ anwụnta echi dị ime kwọrọ nwa n'azụ o nweghịkwanụ onye ma ihe ọ ga-amụ abalị bụ ibu echi eteka ya gazie